ndikukuuzatu wamva Eh, uli bwino ndili bwino sopano mene ukuonekera chonchomu zikukhala bwanji Ndikuoneka bwanji? kuonda nanga Ndaondeka. waondatu kwambiri Ambiritu akutero.
zikukhala bwanji Anti mavuto.
mavuto anjinso tandiuze bwinobwino tiye tilowe mnyumbamutu kapena undiuze bwinobwino mavuto ake Mm, ayi koma Eh.
ndatenthedwa.
watenthedwa Eh, Ndenda ndaenda nduzi. mapuma. oo Mm. Eh, ndiye tandiuze mavuto anji Anti nde ndakupezani. Eh, Abana anandithamangisa kunyumba kwake liti wiki yathayi.
oo Ukunena zoona? Eh. Ukuthamangisa kwene kwene? Anandithamangisa nyumba kwake chifukwa chake choti anabereka mwana ku chibwenzi. Oh. Atabereka mwana ku chibwenzi mapita kuti kumandibweresera mkaziyo pakhomo. Eh, mnyamata ofatsa ngati amene uja angapange zimenezo? Anti no, ine kundithamangisa ku chipinda kumagona pa situlo. Ukunena zoona iwe?
Ndikuwuzani. Eh, eh, ayi boza.
Akatero, Mm. akabwera akachoka kumene wati- aka- kuchoka pa khomo kupita ku mowa akabwera kufika kuyamba kundimenya ndiona umumu mwazi mene mwadera osapura
kumandoni koma nde zanyanya abale koma nde akupweteka wamva akuona nti zakhala choncho anti ndimakhalira kumenyedwa ine ngati mpira Eh? kumenyedwa ngati mpira ayi tete Mwamuna piteko wankhanza eh ndiye ndinathawa pa khomo Eh. anandiuza kuti basi panopa sindikufuna unyamuke oo Kuti ndikamabwera ndikupeze panopo utachoka ukunena zona ndalongeza zovala zanga ndinachoka ndinapita kukakhala kwa mzanga sokuno mene wakhala kwa nzakoko chifukwa chani mene kakubwera kuzakhala kuno nakabwera kuzakhala kuno koma mafoni anu simagwira ndiye kwa mzangakonso naye mamuna wake akuvuta anamuuza kuti pakhomo Uzipita. pano nzakoyu sindikumutani sindikumufuna kutereku ndimene ndatani ndabwera kuno tiye pompano pompano tipite konko Tipite lero lomwe. tiye lero lomwe sititse- sitigonanso panoponso tiye ndizidikira zimenezozo ndizichedwa ayi tiye nanga anakakupha nakalowera kutiko ndisiye kayi zinthuzi Mukamulalatira. ndipo ine ndikamuuza mawani wani Mukamulalatira. yani. ndikukuuza ndikamuuza tiye konko tiye mwachangu tiye tipite konko

osazabweranso kuno ndipo ndisazakuone kumuyang'ananso ganizani Ande fast matama, fast matama. fast fast kugetiko mwana wake umeneyo kunoko basi ganizani kakhala fast Kana bwera. khalani apo Mwana anabwera pali ndani? Mzako mwanayo? Ukudziwa ndi zaka zingati mwana amene? Ndiye ukucheza naye zija? ndimamphunzitsa masamu Masamu amene amakuvuta iweyo anakuvuta iweyo ku sukulu umuthandiza bwanji mwanayo masamu?

amene uja ndi mzimayi ndiye mwandithamangisa ndakuthamangisa sadzabweranso ndipo mukakumana kunja uko mukauzane kuti ati tisakumanenso ndikalekale ufuna kumthamangira ukangonyamuka apa kumtsatira mwana uja ganiza usadzabwerenso uzingopita naye uko ukafotokoze wekha ku polisi zimene ukuchita chifukwa nkhani iyi ndi mlandu mukuziwa zomwe mupanga zoti ndi mlandu mwana wa asisitazi ndi mwana kwa chani ndiye kuti nisakhale ndanzanga o nzako wake mwana wamkazi

Upita uko ukasewenza mwana amene ubwana pano ayi kunoko kumatikwezetsera milandu Mm, mm, mm, mm.
zamvekatu ehe
osamutsatira kumutsatira mwana amene uja kumalondola osabereka Eh, akati. zamveka anakati mwana ujatu kuti si friend yawana ndiye anakandithamangisa ake

Ndili bwino kaya inuyo. Zikomo. Bwanji.
Ndili bwino kaya inuyo. Zikomo kwambiri. Mwatipeza? Eh, ndakupeza.
Ndakumpeza msikana wabwera ku nyumbako. Akubwera kulira ndithu kulira. Ndiye ndikumfunsa, ndikuti bwanji, chachitika ndi chani? Watani ndi mmene wawonderamu? Chifukwa anandidabwitsa ndi mmene wawonderamu, ndi mmene anabwelera ku banja kunoko, mm ayi ndithu, zandidabwitsa kwambiri ndi mmene wawondera. Ndiye ndafika ndikumfunsa kuti chachitika ndi chani, ndiye akundiyankha kunena kuti akuti mumangomumenya, mumangomugoneka pa sitirumu, mpaka ndi kumandionetsa zipsera ndithu mu ujeni, mu khosi monsemu, kundionetsa zipsera kuti mumamutsina. kuti mmatani kumenekuku nde ineyo eh zandiwawa kwambiri ndisakunamizeni ndati pamene munkamtola mwanayi chifukwa ti bambo ake anamwalira nde ndati a, kuti nditani koma ndipite komweko tsopano Mhm. ndichoka ndikakupezeni ndithudi Okay. nde simudziwa kuti chachitika ndi chani kweni kweni ndifuna ndiyimve bwino bwino ndizomwezo anti ndi zomwezo e basi tingoyamba nkhani yake ndiyomwe imene ndakufotokozera ninji ndizosiyana mukunama muli awiri kunamaso nendili pompo kuti nkhani ndikuzi

Eeetu nde ndufuna ndimve bwino bwino nde mwandipsesa mtima ndisakunamizeni nde ndufuna munduze bwino bwino. tingoyifupikisa nkhani kuti timachokera eh? Ehe. Ah, awa Mm, napeza nyumba muno mhm. ali ndi kambusa kena kake akuti amapemphererana koma kupemphererana kwawo Mm. peza kuti mbusayo malaya wavula waika uko malaya ma- eh, eh.
ndi umboni wanji takhala chete
Mukhale Maba- chete. mabatani wasemphanisa uyu akuzikupiza thukuta Ndi- eh, eh, kupemphera kumeneko zabwinobwino sinapange makani sinapange chilichonse Eh. uyu kuchoka kwake analemba kalata pano kuti wakanika kukhala kuti ndikumukonda kwambiri kalata ili kuti wamuonetsa ndani ngati nalemba kalata wakanika kukhala kuno ati ndikumukonda kwambiri ndi akapume

ineyo maneba osamenyana khala nawo pano palibe anandipinda ukayambira iweyo